ee ụwa emebiele a dị m ndụ anwụbele m ekechie m imi kechie m ọnụ sị m akụzile igbo enweghị m nke mekputu ohe emekwufuru okwu unu chere sị mmadụ niile ga-anwụchichaa na coronavirus mba ụfọdụ mmadụ ga-afọ ndị ọbụla nọ ndụ agha koro anyị na-alụ ebie unu ahafụkwala ịkụzi asụsụ igbo unu anụna ọ wụ ndị awụsa la akụzi kehi ndị yoruba la akụzi kehi ndị efik la akụzi kehi unu sị ka unu fuo ndị Igbo na-atụ ilulu sị oke anaghị eri ihe onye mụ anya rat no dey chop something wey belong to somebody wey no dey sleep ma ị rachaghị ọnụ gị ụgụrụ arachara gị ọnụ gị if you fail to lick your lips during harmattan harmattan go lick am fiam and they will not like what you get ihe ndị ka mbụla anụ ndị la mmiri ngara anyị nna nna ọ ghọolu mba nke ahụ nna anyị maazị fc ọgbalụ na ndị otu na-edozi omenala na asụsụ Igbo hiwere anyị na 1961 a na-akpọ ya Igbo Izugbe nke ahụ zuru Igbo niile ọnụ ọ ya nke e ji ede edemede ekwu ekwumekwu agụ agụmagụ ọ ya ihe m chọrọ ịkụziri unu ozi anyị taa wụ kedu ihe a na-eji mkpụrụ okwu a na-akpọ na eme n'asụsụ Igbo ka m gosi unu ụdị ihe anọ a na-eji eme otu wụ nke a na-akpọ njikọ njikọ nke pụtara conjunction mkpụrụ okwu ndị bekee na-akpọ and ị nwere ike ịsị papa na mama nwoke na nwanyị ewu na atụrụ anụ na azụ mụ na gị that is you and I anyị na ha that is we and they na is a conjunction nke a a na-edepụta ya hoo haa o nweghị ihe a na-ewepụ o nweghị akara a na-etinye n'akụkụ o nweghị rịkọm elu a na-etinyere ya na-asụpe n a na nke ahụ otu nke ọzọ wụ iji gosi ihe a na-akpọ mbuụzọ mbuụzọ m b u ụ z ọ mbuụzọ ahụ ndị bekee na-akpọ preposition nke na-akọwara anyị ebe ihe nọ ọ nọ n'ime ụlọ ọ nọ n'elu oche ọ nọ n'akụkụ gị ọ nọ n'ime akpa preposition nke ahụ anyị na-asị n rịkọm elu that is n apostrophe kedu ihe mere a na-eji ede a na-edeche na ede na na-eti rikọm elu ihe kpatara nke a wụ ọtụtụ mkpụrụ okwu igbo na-enwe ụdaume na mbido mkpụrụ ụdaume isi na elu ọ ga-adịcha mma otu ahụ ndị na-ahazi edemede asụsụ igbo si dee ya n rikọm elu n'elu n'ime ị ga-ede na ime ị ga-ede n rikọm elu ime otu a n'akụkụ ị ga-ede n rikọm elu a k ụ k ụ n'akụkụ dekọgidie ma na-etinye rikọm elu mgbe ọbụla eji na na-egosi mbuụzọ a na-etinye rikọm elu please note one exception when you don't write n rikọm elu as mbuụzọ it is when the next word following na begins with mgbochiume dịka na mbido na ngwụcha na kano a na-edepụtacha na a na anaghị ede n rikọm elu mbido maọbụ n rikọm elu ngwụcha ma ọ n rikọm elu kano o nwekwaranụ nke a na-akpọ enyemaka ngwaa unu ma ihe ngwaa wụne na ngwa aa ngwa ndị ngwa adịdị m n'ịka unu adịdị ịkpọ ndị ngwa mgbe ọ bụrụ ihe ndị ka ịrụfụ ihe ndị ka ngwaa ka m na-ekwu verb verb ihe na-eme agwa anyị ihe mere the verb in a sentence that makes it have a meaning na na-enyere ngwaa aka ọ na-enyere ngwaa aka iji gosipụta ihe ngwaa ahụ bu n'uche imezu dịka papa na-eri anụ which means Papa is eating meat now. You can equally mean Papa na-eri anụ which means yes, Papa eats meat. That's a habit he does. Oke na-eri azụ. Oke na-eri azụ. Ị sị oke na-eri chetawa liaison ma ọwụ njikọ oke na-eri azụ oke na-eri azụ olilo ụdaume otu a na-esi ede na mgbe ọwụ enyemaka ngwaa wụ gị dee na ga-etinye akara uhie na-eri oke na-eri azụ that is rat eats fish or the rat is eating fish papa na-ehi ụra means papa is sleeping or papa sleeps yes he sleeps is a, is a habit iji na mee enyemaka ngwaa a na-ede na tinye akara uhie tinye ngwaa ahụ ị chọrọ papa na-eri nri na-aghọta ihe m na-ekwu ngwa nke ọzọ a na-eji na eme wụ iji kọwapụta ihe e kwuru iji nye rịpọtụ ihe mmadụ kwuru ee papa sị na ya chọrọ gị ha sị na coronavirus egbuola ọtụtụ mmadụ achọrọ ka unu mata na unu ga-aga ụlọ echi na it is a statement you want to report one thing i'm asking of you please don't stay idle waiting for coronavirus do something meaningful please visit my youtube channel teach igbo language by magnus owalaga

of the words used so that you can equally make a translation. You can freeze this screen and make random sentences. Ndị Igbo ibe m, ka anyị nọ na-eze ndụ, agaghị m ịsọwa anya aga m eji ihe kpuchiekwu imi m ka m lawa jee zere ndụ na-ekpere Chineke ka o nwee ike mee ọrịa coronavirus akwụsị ngwa ngwa a ma na iwe ewele Chineke na ọ dị ọkụ ndị rọshia na-aba na ha na-emebi ụwa ndị nọt koria na-aba aba mba na ha na-emebi ụwa amerịka na-aba ndị chaịna na-aba chineke leje anya sị bọmbụ ko na ụdị kpụkpụ na ọbụrụ ji na-eme nrị hapụnụ imebi ụwa egwe nwe gị mebitafie lee gbagba mkpụrụ egbe kpọọ hapụnụ coronavirus ga-emebi ụwa ọ ya mere chineke ewetala e, e, coronavirus ya lekwa anyị pịa anyị ụtarị anyị lee ma ndị mmadụ ga-amata izu mana chineke a ga-egbuchi anyị onye nwere ntị ya nụrụ kpewerenụ chi ka ọgụ anyị na-alụso coronavirus bee ngwa ngwa anyị kụziwe asụsụ igbo otu anyị si akụzie mbụ ndewonụ ụwa dịkwado unu mma alawala m